ihe a bụ ajụjụ ị nidiri ịjụ onwe gị ọ bụ ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ nwanne mmadụ abịara m ịgwa gị na o nwerọkwa ebe a na-esiri ụtara n'elu anụ nwanne ụdị ebe afụ adịrọ o nwere ihe m chọrọ ime ka ị marụ na ihe ọbụla ịfụrụ a na-eme eme na ahịa ọbụla ịfụrụ a na-azụ azụ ọrụ ọbụla ịfụrụ a na-arụ arụ nwanne e nwere onye butere patan ọrụ afụ e nwere onye butere patan afịa ahụ ịfụrụ nwanne mmadụ gbagharịdebe gị nwa bụ onye fụrụ onye si aba wee nata ngị nwa ị nọbu ọnịcha ọ na-agụ gị agụụ ka ị nakwuru onye ahụ n'aba ebe ọ nọ gị nwa bụ onye nọbu ọnịcha ọ na-agụ gị agụụ iso onye n'aba jebekwa na aba na ọ n'aba ka ife niile na-emezi abịa m ịgwa gị gị gbagharịdebe tọọ anya na ana ka ị mara ife ị kwesịrị ime abịa m ịgwa gị na o nwerọ ebe a tọrọ ute ọkwa i rukwa ebe afụ ị fụkwa ife ndị ahụ na-agabiga i ru ebe afụ ị fụ ife ndị ahụ na-agabiga enwerọ ebe a tọrọ ute ngị nwa bụ onye nọ be anyị ọ na-agụ gị agụụ ije obodo oyibo abịa m ịgwa gị nwanne na enwerọkwa ebe a tọrọ ute enwere some people gị nwa bụ onye nọ be anyị ka dị mma mana ịma nghọta ife a m na-agwa gị enwerọ ebe a tọrọ ute agbagharizina a agbagharizina ka m na-agwa gị gị nwa bụ onye fụrụ onye si aba wee nata ọ na-agụ gị agụụ ịhapụ ọnịcha ị nọbu ka ị soro ya naba aba nwanne agbagharizina e nwere okwu ndị aba kwuru a sị gị If you bend down, you will see Aba mana some people garụ dia ebendigo down na-atụ alo n'otu ha ga-esi hapụ ya bụ Aba nataba Ọnịcha some people nọ na ya bụ Aba ahụ na-atụ alo n'otu ha ga-esi hapụ ya naba Lagos nwanne mmadụ enwerọ ebe a tọrọ ute enwerọ ebe ya wụ ị jeruo a na-esiri ụtara n'elu anụ enwerọ ebe a kụrụ osisi na-amị ego Ị nidiri ịghọta na o nwerọ ebe a kụrụ osisi na-amị ego na ife ị nidiri ịghọta wụ ebe ọbụla ị nọ nwanne nọsi ike ebe ọbụla ị nọ nọsi ike nwanne mmadụ ebe afụ ọ na-agụ gị agụụ ka ọ gụ jee ebe afụ anya gị dị ebe afụ ọ na-agụ gị agụụ ka ọ gụ chenjie lokeshọn ị nidigodoro ịjụ onwe gị ajụjụ ọ bụ ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ na enwego onye paakịsagoro akpa ya otu ọ ga-esi chenji lokeshọn otu ọ ga-esi chenji obodo o jekwa ọ bụrụ na nya atagbuo onwe ya n'afụfụ ọ pakichaa akpa ya nata vileji ọ mgbe ọ ga-aga jụọ ese mgbe ọ ga-aga jụọ ajụjụ ife na-eme ya ka a na-agwa ya na o nwerọ ife na-eme gị kama na ife ị nidiri wụ tọrụ anya na ana mara ife ị kwesịrị ime mara otu ndị ọzọ si eme ihe malụ na ọ wụ ife ị nidiri kreti your own patan nwanne mmadụ achọrọ m ime ka ị marụ na usoro ahụ ị fụrụ ndị ọzọ si azụ nya wụ afịa ahụ ị nidiri ịtọ anya na ana marụ na ihe a ka ọ bụ ihe ị ga-akọntinu with that the same method ka ọ bụ ihe ị ga-ekreti another method iji wee fụ na things na-agalụ gị ọ bụrụ ịgba ọsọ nwanne agbatara ya n'ọsọ enwere ebe a kụrụ osisi na-amị ego enwere ebe ya wụ ị jeruo nwanne ị lahụcha ụla teta n'ụtụtụ nwanne ego eju Ghana must go nwanne ndị afụ ị na-ahapụ ebe ahụ ebe afụ i si agbapụ i si agbapụ ọsọ na onwerozi ife dị na nya wụ obodo na onwerozi ife a na-eme na nya wụ obodo nwanne enwere ndị nọ ebe afụ bụrụ ọgaranya enwere ndị nọ ebe afụ na-eriju nri afọ enwere ndị nọ ebe afụ ya bụ i kwegoro ha nkwa ego ka ha hapụ nya wụ obodo ma ha ekwe na hapụ ya ihe ị nidiri ime gị nwa bụ onye na-achọ otu i si agba ọsọ ihe ị nidiri ime wụ ịtọ anya na ana mara ife a na-eme mara na onwere another way ma na onwere another new method ma na o nwere another new method or another way gụnwa na onwe gị ekreti ya gbakwa ọkụ ya gbakwa afịa maka na ụzọ ahụ ị fụrụ ndị ahụ ga-eso usoro ahụ ị fụrụ ha bụ ndị na-arụ ọrụ soro usoro ahụ ị fụrụ ha bụ ndị na-azụ afịa soro ọ mmadụ kretiri ọ mmadụ chọpụta that idea ahụ ife ahụ ị fụrụ na-aga afịa n'ebe afụ ị nọ ị na-achọ ịhapụ ya gbapụ nwanne ị chọghị itinye aka na ya achọrọ m ime ka ị mara na ọ mmadụ ife chọpụtara ya ewee mee nya wụ ọfịa o wee bụrụ ụzọ nke a na-aga ya aga ịgbapụ ọsọ onye ka ị gbapụrụ achọrọ m ime ka ị marụ na ọ mmadụ na-eme ọfịa mmadụ ife mere ọfịa ọ ghọọ ụzọ ị nidiri ịbend down mara otu ị ga-esi mee ebe afụ ị nọ ebe afụ ọ dị gị ka a ga-asị ọfịa ọfịa na ụzọ adịrọ ebe afụ ọ dị gị ka a ga-asị na o nwerozi ife a na-eme na nya wụ obodo ebe afụ ọ dị gị ka a ga-asị na ndị niile nọ wụcha ndị dara ogbenye na onwezi ndị na-ebute ike na onwezi ndị a na-agọzi nwanne ihe ị nidiri ime wụ ịtọ anya na ana malụkene na ọ wụ ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ka ọ wụ agụba ji ya adịghị nkọ ị nidiri ịma because ọ bụrụ ndị ọzọ na-akụ na bandị n'iru gụwa ndị a na-akụ na bandị n'azụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ the way i si eme ọ etu ndị ọzọ si eme ọ bụrụ na ọ the same thing why na the thing aha agalụ gị ife ị nidiziri wụ ịchọ another way another new method another new style ị ga-eji wee tinyekwa na nya bụ ife ahụ fụ na ọ na-aga aga ọ bụrụ ịgbapụ ọsọ ịgbapụ ọsọ enwere onye ahụ i lukwa ebe afụ ị fụkwa ife ndị ahụ nọ ebe ahụ na-afụ by then jebe ejebe adịrọ mma naba anaba adịrọ mma ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-anata ekeresimesi ọtụtụ n'ime fa pakejiri onwe fa ụdị ha ga-esi lupu ọgọ ụdị ndị mmadụ ga-esi wee fụta ha na ụdị na na-emekwa ụdị ndị mmadụ ga-esi wee fụta ha na ọ ha nwa bụ ndị a na-eri ego nwanne m achọrọ m ime ka ị marụ ekwena ka mmadụ ghọgbuo gị ekwena ka mmadụ ghọrịa gị na nke ikpeazụ a enwere ebe a tọrọ ute enwerọ ebe a tọrọ ute nwanne i lukwa ebe afụ ịfụkwa ife ndị ahụ na-arịa ịfụkwa ife a na-agabigakwa there by then ịtụwakwa aro ntụ ị ga-esi nachigata to ebe ị nọbu before ịtụwakwa aro ntụ ị ga-esi nachiga azụ n'ebe ahụ nke ahụ i si wee gbapụ ọsọ nwanne mmadụ enwere ike by then ma ga-eji na enough capital ma ga-eji ma ga-enweta na onwe gị ịnaghachikwa azụ balansịkwa ntụ i si balansịbu before achọrọ m ime ka ị mara na ebe afụ ọ dị gị ka ọ gụ lapụ gbapụ ọsọ na-enwere ndị nọ ebe afụ na-eme ọfụma ihe ahụ that line ahụ ị nọ na ya ọ dị gị ka a ga-asị ụzọ hazi aga aga ọ dị gị ka a ga-asị akụkọ mgbe ochie na ndị na-ebe enwere osike na ha na-eriwuzi nri ọnụ achọrọ m ime ka ị mara na ọtụtụ na-eri nri ọnụ ọtụtụ na-ericha ri n'ifu nke ha nyere mmadụ ife ị nidiri ime wụ ịtọ anya n'ana mara ife ị nidiri itinye n'ọrụ mara otu i si ahazi ọrụ gị mara na ọkwa ife ndị ọzọ na-eme ka ị na-eme mara na ọ na-awa na-akụ n'aba dị n'iru ị na-akụ na n'azụ enwekwara ọkpụkpọ oku ọkpụkpọ oku dịkwa iche o ọkpụkpọ oku dịkwa iche enwekwara ike gụnwa na onwe gị ihe onye a na-eme ọ hapụ ịda agaziri gụnwa m na-ejikwa nke ahụ iche mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị zụtara afịa ugboro na maọbụ ịtọ ndị rụtụrụ ọrụ ugboro na maọbụ ịtọ gbapụ ọsọ na-eti na o nwerọ ife a na-emezi ee o jikwa ọ bụrụ na ọ hazi aga aga o jikwa ọ bụrụ na agụrụ na-egbucha ndị niile na-arụ ya nwanne mmadụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ọwa agụba ji ya adịghị nkọ ka ọwa ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ọwa isi a na-akpụ mere takataka ị nidiri ịjụ onwe gị ị na-akụ na bandị n'iru ka ị na-akụ na n'azụ ị nidiri ịjụ onwe gị ajụjụ ka ị maragodo ebe ife na-eme gị si ị nidiri ịmagodo ebe ife na-eme gị si maka na enwerọkwa ebe a tọrọ ute enwerọ ebe a na-esuru ụtara n'elu anụ enwerọ ebe a kụrụ osisi na-amị ego enwerọ ebe ya bụ ị lahụcha ụla ụtụtụ nwanne i teta ego ana-amị mmadụ mere ọfịa ọ ghọ ụzọ mmadụ mere nya bụ azụ o wee gbaa nkọrọ nwanne mmadụ mere nya bụ azụ o wee gbaa circle ahụ ị na-afụ o wee gbakọ onwe ọnụ ahụ ntu ahụ i si afụ ya nwanne ị nidiri ịghọtagoro ị nidiri itinye ịjụgoro onwe gị ajụjụ ị nidiri ịjụ onwe gị malụ kee ihe ndị ị nidiri itinye n'ọrụ na nke ikpeazụ a iji wee fụ na ihe ị na-eme na-emuvu ọ bụghị ichenji location ọ bụrọ isi na Aba naba Lagos ma ọ bụ isi na Lagos naba Aba awụ the problem the problem wụ ị nidigodoro ịjụ onwe gị ajụjụ tụchaa sure na ịdụ ịnta tụchaa sure na gụnwa na onwe gị niile emeti ihe ị na-eme nọ na omebere machi ekweghị nwanne na nya nwa bụ nsogbu gị nne eji nke afụ iche ekelekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi ya zelu nwanne mmadụ o bido taa adịba mma ọ dịbakwara gboo nya gaziere onye ukwu gaziere onye nta ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị tụsara m ozi a makọrụ m page a follow subscribe na my YouTube channel nwanne mmadụ